You remember ndinajambulapo pamenepa koma unali usiku kuli mdima not masana ndinakuonesani bridge imeneyi usiku mmene imaonekera ndinakuonesani city yonse kumene kuja Ine ndinakambapo za building iyi. Malo amenewa ndi omwe ndinafikira nditabwera ku city ino kuti ndikadzagwire ntchito. And leroli ndabweranso ndikuzakumana ndi msikana kapena ndinene kuti mzimayi amene anandipangisa ineyo kuti ndibwere kunoko ku city ino. Yes. Um, actually ndi mzimayi amene anandipangitsa kuti ndibwere kuno. Monga ndinakamba kuti ndimapanga sukulu ku China kunoko, koma ndimapangira sukulu ku north kwa China, kumpoto kwenikweni kwa China, kutali about 300, uh, 3000 kilometers ndi kunoko kumene ndili ku south china ndi wamkulu eti so you understand anyway i want to tell you a story an interesting story uh, mmene ndinkamaliza skulu kutenga phd yanga inali nthawi ya covid 2020 covid uja atavuta kuli ma lockdowns ma restrictions ama movements kulibe ndege zopita ku malawi so i was somewhat stranded eh? kuti how do i go back home how do i, I travel back to Malawi. I've graduated, koma there are no flights, the borders are still closed. Ndege kuti ukwere ndege ndiye kuti ubuke yodula kwambiri tiketi ichi. So China inatichitira chifundo. Tonse amene timapanga graduate chaka cha 2020 ma student visa athu amatha mu July. Ndipo China inanena kuti automatically aliyense amene wapanga graduate, aliyense amene visa yake yatha ali ndi automatic 2 months extension eti ndiye ngati visa yako imatha july mapeto umakhala ndi august ndi september ya free yoti utha kukhalabe nkumasaka zochita without a visa ndiye nthawi imeneyoyo ku university kumene ndimakhala ndimaphunzira anandipasa ofa yonena kuti ah iweyo stay in our university eh, ngakhale wamaliza school scholarship yako yatha you can, we can give you accommodation uzikhala waiting kuti covid ikazatha ma students azabwerere ku university maybe we can see a job to give you actually one of my friends wa ku ethiopia anasala ku university kuja ineyo ndili kumwe kuja ndinayamba kulankhulana ndi this lady amene ndikukakumana naye pano this lady kumudzi kwawo ndi kumene ine ndimaphunzira kuja ndiye tinadziwana kumene kuja 2010 but she moved anabwera ku city kunoko ndikumagwira ntchito ndi amagwira ntchito mu kampani ina yake maofesi amenewo mabuilding amenewo and eh, kampani imeneyo imafuna ma foreigners nde iyeyi anandifunsa ah, iwe wapanga graduate nde ukutani ine a pano ndangokhala akuti bwera uzajoine kampani yathu ine a really akuti "Eh, kwathu tikufuna anthu i can talk to my boss mpange ma interview chanichani ine okay nde anandilumikiza ndi bosi wake uja ma interview online kagulu kawo ndithu kanabwera pamene paja zoom ma interview ife tinapanga ma interview aja ayi they were impressed anandipasa offer job ah kuti bwerani ine ah okay ndinauza university aja kuti ayi ndapeza ntchito ndifuna ndipite nzikagwira ntchito university kuja kuti ayi ukunena zoona ndikuti unayamba wapitako kumenekoko ine ndiye kuti sinayambe ndavayako do you uh, are you sure kuti ndi vepi ya bobo ine am sure Ah, okay koma ukachoka ku university kunoko ukangotuluka sitizakulolanso kubwerera so you need to be sure that was the words za ku university kuja macoordinator ndiye ndinayamba kumakayikira "Ah, ndivale ndisavale ndivale ndisavale ndiye mtsikana uja mzimayi amene ndikumana naye kuno dzina lake ndi linda linda uja anayamba kumandiuza ayi iwe ungodani ungochedwa Titus, you are not the only foreigner amene tapanga recruit actually anandionesa video mu office kwabwera ma foreigners ena there was a lady from madagascar a guy from rwanda a guy from uh, Yemen and one guy from Spain. Anza afika kale chani anayamba ntchito. Ine ah. Ngati zili choncho. Ndiye nditani? Ah, ndiye nane ndingovaya. Akuti tabwera. Ine ah, okay. So ndinanyamuka. Kuchoka eti ku university kuja ndinagula tiketi yanga ya ndege. kunyamuka chifukwa ndanena kale kuti ndikutali eti ku north ndi ku south ndinagula tiketi yanga ya ndege kunyamuka kubwera kuno first time kubwera ku south and the south and the north ndizosiyana eti the south ndi ku north kachitidwe ka zinthu ku north kulibeko zimenezi zikuchitika apa pansi awa ndi anthu a ku south kuno okonda ndalama kwambiri komanso othamanga kwambiri eh komanso ku south kunoko is more developed than ku north eh kunoko ndi kumene trade inayamba kalekale achina Guangzhou aja ali ku south kunoko so it's more developed komanso anthu ake othamanga kwambiri ndinabwera kuno amwene kumalo kwa chilendo ndikufikako for the first time nafikira mbuilding imeneja nditafika mbuilding imeneja kupeza chiofesi chinali mmwamba ndithu floor number 11 beautiful office pa reception panja beautiful girls on, on the reception mwamba muli maguys chitimu cha IT makompyuta okhaokha kuvaya office ina marketing anthu ali makompyuta then nayamba kufunsa kumene inuyo ndifuna ndidziwe kuti kodi company imapanga chani akuti ndi tech company tech company eh. nde ifeyo ntchito yathu ndiyotani ayi ayi kampaneyi ndi yakunoko yaku china koma tilinso tikupanga expand tikufuna tipite ma markets aku dubai chanchanyanchani ndiye tikufuna international uh, staff ine ah okay ndiye be ah ndimakhalabe ndikukayikira eh? chifukwa msikana uja linda uja ndimati ndikamfunsa kuti what's happening amakayikira kayikira kuti andifotokozere bwino bwino eti kuti ngati kuti iyeso sakuziwa what's happening eti koma iye amagwira ntchito mu eh, anali department ina eh, ine ah, koma company boss uja ndinazakumana naye first day anandipitisa kwa boss uja kukumana naye kundipatsa moni oonekabe monyozeka eh osaoneka ngati wa school bwino bwino ine ah opeza mwina ndi anthu a business eh ma ma, ma entrepreneurs mwina samakhala a school koma ndinali ndikukayikira kayikira kenaka ndinatenga website ya company ija ndinampasa nzanga i have a friend also a chinese friend marco ameneyo nde amagwira ntchito mboma right komano ku north komweko province uh, city ina komweko timati Daqing nampasa ase tandionera kampaniyi iye uja anapita pa intaneti yawo ya machaina ndikukapanga cheki kampani ichi nde anandiuza kuti ah, ugwira ntchito kumeneko ndiye ndikuti "Eh, akuti ah, kampani iyi ili ndi